an ka jamanakuntigi alhaji ibrahim bubakar keyita ani maaba caman an ka jamana kɔnɔ u y'u kun da kigalikaw fɛ n'o ye rwanda jamana ye u taakun ye ka taa sigikafɔ dɔ ɲɛnamaya mali tɔgɔ la yen nɔ walasa fura bɛ se ka sɔrɔ mali kalanko la an ka minisirikuntigi dɔktɔr bubu sise ani lakɔlikaramɔgɔw ka hakɛw lafasatɔn n'o ye sɛndikaw ye ka taa se forobatɔn caman ma u jɛra ka lajɛrɛba dɔ kɛ sibiridon walasa fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ se ka tigɛ janko mali kalanko a bɛ se ka lakana sɔrɔ a ɲɛma ka sanga ni kɔrɔnfɛla kunkanko kibaruyaw diɲɛ seleke naani tɔnba ka bolofara min bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ maa degunnenw tɔpɔtɔli ma olu ye kunnafoni bɔ ka bɛn k'a fɔ a bɛ se maliden sigiyɔrɔma ba fila ɲɔgɔnna ma minnu ni olu kun dalen bɛ u niw kalifa moritani jamana kɔnɔ olu seginna ka na tɔmɔkutu mali bɛnkan sɛbɛn n'a tɔgɔ dara ko accord pour la paix a ye saan naani sɔrɔ ɲɛnamaya la ka ban saan naani kɔnɔ mun de sera ka kɛ saan naani kɔnɔ degun ni gwɛlɛya jumɛnw sɔrɔla nin de bɛna kɛ aw bisimilakan ye kababulo televiziyɔn jabaraniso sanfɛ a y'aw bisimila Hatɛ an balimaw an ka foli bɛ lase aw bɛɛ lajɛlen ma an ka jamanakuntigi alihaji ibrahim bubakari keyita ani minisiri caman ye u kun da rwanda jamana kan u bɛ taalen yɔrɔ min na o de ye kigali ye ɲɔnkunbɛba dɔ bɛna boloda rwandakaw fɛ yen ɲɔnkunbɛ in yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ nansarakan na ko sommet transform africa 2019 an bɛ don min na ko bi subahana mansinw bayɛlɛmani kɛra sababu ye ka se ka na ni fɛɛrɛw ni dabaliw caman ye minnu bɛ se ka jago yɛrɛ don ba la ɲɔnkunbɛ yɛrɛ daminɛna bi tarata in na a bɛ kuncɛ kalo in tile tan ani wolonwula nata dakun min sugandilen don o de ye ka se ka tɛkinoloji ye k'o bila sɔrɔ yiriwali bolo kan farafinna jamanaw kɔnɔ transform africa o ye ɲɔnkunbɛ yɛrɛ tɔgɔ ye u bɛ hakilijagabɔw ni fɛɛrɛw de sigi sen kan ni baarakɛminɛnw ye minnu ye kunnafoni sɔrɔ sira kura baarakɛminɛnw ye janko farafinna yiriwa ni kura bɛ se ka don a la ni k'a galabu kɛnɛya an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɔkutɔburukalo san 2013 kigalikaw fɛ nɔ a bɛ se jamana seegin jamanakuntigiw an'a guvɛrɛnɛmaw ma olu de ye dalakanw di ɲɔgɔn ma walasa sɔrɔ ni sigidaw olu bɛ se ka yiriwa janko farafina bɛ se ka bayɛlɛma ala ni kunnafoni sɔrɔ sira kura baarakɛminɛ ninnu bi bi in na jamana mugan ani naani farafina kɔnɔ olu de bɛ nin tɔn in na kunnafoni ɲɛbilaw la an y'aw tulolasɔmi k'a fɔ an ka jamana minisirikuntigi n'o ye dɔktɔr bubu sise a haminanko belebele dɔ ye mali kalanko bɛ dangan min na ka se k'o dangan tigɛ n'a ye o de kama sibiri tɛmɛnen dɔktɔr bubu sise a ye wele bila lɛkɔlikaramɔgɔw ka hakɛw lapasatɔnw ma ka taa se forobatɔn wɛrɛw ma minnu bɛ yen nɔ sa ni olu da mana don ko in na a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnw ka saan tɔ o bɛ se ka lakana cogo min nin sigi in de senfɛ hakilina caman bɔra ka bin kɛnɛ kan yen nɔ nka hakili bɛ se ka to min na o de ye k'a fɔ jamana minisirikuntigi ye n'o ye dɔtɛri bubu sise a ko nin ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsin mɔgɔw ma fɛn o fɛn de bɛ kɛnɛ kan ye walasa u ka jɛ k'u kanw kɛ kelen ye janko denmisɛnninw ka kalan ka se ka sabati a bɛ se maliden sigiyɔrɔma ba fila ani bi seegin ani wɔɔrɔ ma kɛlɛ ye minnu wajibiya k'u sigiyɔrɔ bila jamana kɔrɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔ dugu min bɛ n'a bɛ fɔ ale ma ko koyiguma san ba fila ani san tan ni fila waati min kɛlɛ kun wusubara jamana kɔrɔn fɛ ninnu de ye u sigiyɔrɔ bila ka taa moritani u kun kɛlen bɛ ka daga yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛn siviliw kama moritani dugukolo kan n'o kun sigilen bɛ nbera ni maa ba fila ni kɔ in de bɔra tɔnbɔkutu ka t'u ɲɛma dogo ye sisan min ni u hakili latigɛra k'a fɔ u bɛ se ka segin ka na so u ye laɲiniw kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛw ni siraw don u kɔrɔ walasa u bɛ se k'u ka sigidaw sɔrɔ cogo min na o de senfɛ mɛkalo tile tan tɛmɛnen diɲɛ seleke naani ka tɔn bolofara min bɛ n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ maa degunnenw tɔpɔtɔli ma olu ye u dɛmɛ k'u sɛnsɛn fo ka na se u sigiyɔrɔw la o de kɔfɛ u ka sɔrɔ ka jatew bɔ k'a fɔ a bɛ se maa ba fila ani mɔgɔ bi seegin ni wɔɔrɔ ma kunnafoni kumabaw la an y'aw tulo lasɔmi k'a fɔ accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn a ye san naani sɔrɔ ɲɛnamaya la degun ni gwɛlɛya ɲɛtaa ani kɔsegi jumɛn de yera accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn waleyali la viye kɔnɛ ale bɛ tɛntɛli kɛ ka d'an ma don sigidon kunna accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn a ye san naani sɔrɔ malidenw jɛra k'u bolonɔ bila sɛbɛn min na jamana ka lafiya badaa badaa kama n'an k'a ma accord pour la paix a san naani dafara nka fo nin yɔrɔ in na malidenw mago bɛ bɛn ni kolosuma ni badaa badaa min na o ma se ka sɔrɔ komi n'a fɔ an bɛ k'a laɲini ka se hakɛ min na ka sanga ni a san naani dafalen ye kunnafoni dibaa wulila ka maa sɛgɛrɛ mɔgɔ min ni ale bɛ jamanakuntigi dagayɔrɔ la n'a ɲɛsinnen don accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn kɔlɔsili ma ni an b'a wele ko inhayi ag mohamed inhayi ag mohamed a ye ɲɛfɔli caman kɛ kunnafonidilaw ye mun bɛ ka accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn lawaleyali sumaya a ye ɲɛtaa minnu sɔrɔ gɛlɛya jumɛnw bɛ yen baara jumɛnw bɛ yen minnu ka kan ka boloda sisan sisan mɛ kalo tile tan ani duuru san ba fila ni tan ni duuru malidenw jɛra k'u bolonɔ bila sɛbɛn na an ka faaba kɔnɔ min ye mali kolosuma n'a bɛn badaa badaa ɲinini sɛbɛn ye o kɛra sigikafɔ janw tɛmɛnnen kɔfɛ kulu marifatigiw ni jamana ɲɛmɔgɔw fo ka taa se maa kologɛlɛn fɛn fɛn bɛ jamana kɔrɔn fɛ ani jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka hakilijagabɔ bannen kɔfɛ a baara kunfɔlɔ bɛɛ lajɛlen kɛra alizeri jamana kɔnɔ min ye a bolonɔbila sɛbɛn na ye o nana kɛ an ka faaba kɔnɔ farafinna ani diɲɛ seleke naani tɔnba ɲɛkɔrɔ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a seere ye cogo min o accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn malidenw ka bɛn u ka fara ɲɔgɔn kan mali kolosuma badabada ni a sera ka waleya a bɛ na ni o de ye kunnafoni dibaw ɲɛkɔrɔ min ye jamanakuntigi dagayɔrɔ la ag mohamɛd ni ale ɲɛsin don bɛnkansɛbɛ kɔlɔsili baaraw ma a ko baara in ye gɛlɛya camanw sɔrɔ ka se ka waleya a ye ɲɛtaa baara camanw fana boloda o kumabaw la a da donna yɔrɔ kumaba dɔw la an bɛna minnu tɛndɛ ka di aw ma accord pour la paix bɛnkansɛbɛ a ka wulikajɔ nafa belebeleba dɔw yera a la o kumaba fɔlɔ jumɛn ye u jɛra ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan fɛɛrɛ ɲɛ minnu ɲɛ bɛna sin an ka foroba cakɛyɔrɔw olu mara cogo ɲuman ni u baara kɛcogo ɲuman ma o bɔlen kɔfɛ an ka marabolo minnu bɛ yen ni u kan ka kurakuraya walasa dɔ ka se ka fara mara kɛcogo ɲuman kan o dɔw baara nun donna komi n'a fɔ tawudeni ani menaka a ko tɔ bɛ senna an ka jamana sinsin bɛ sɛbɛ kumaba minnu kan yɛlɛma donna o dɔw la komi n'a fɔ mara cɛmabɔli ko fo ka taa se kalafili sariya sɛbɛw ma yɛlɛma donna o dɔw la ag mohamɛd a ka ɲɛfɔliw la a y'a yira ka novanburu san ba fila ni tan ni wɔɔrɔ kalafili dɔw labɛnna minnu sera ka kɛ jamana kɔnɔna la san ba fila ni tan ni seegin kalafiliw labɛnna ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn dɔw fana bolo dalen don a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ko min ye autorité intérimaire ni o furanjɛla fangaw ye o sera ka sigi an ka jamana kɔrɔyanfan marabolo kumaba duuru kɔnɔna la sɛrikili mugan ni naani jamana kɔrɔ fɛ furanjɛla mara kɛbaw sera ka baara daminɛ nin furanjɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ da donna baara dɔ fana na n'o ye révision constitutionnelle ye mali sariyasunba min sigira sen kan kabini san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni fila waatiw la a lajɛra yɛlɛma jumɛn kan ka se ka don a la fiɲɛ jumɛnw b'a la fo ka taa se an ka forobaso kura min bɛna fara an ka cadaw kan ni o ye sena bulo ye da donna ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la a da sera accord pour la paix bɛnkansɛbɛ a ɲɛtaa baara minnu kɛ yiriwa nasira la jamana ɲɛtaa fɛɛrɛ ko nasira la a da donna kumaba minnu na olu kɛra nin ye min ye lakanako ye secrétaire permanent jamanakuntigi ka dagayɔrɔ la lakanako fɛɛrɛ bolo ma a da donna yɔrɔ camanw na min ni accord pour la paix bɛnkansɛbɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o kumaba kumabaw la lakana bolo ma jɛkulu camanw sigira an ka jamana kɔrɔ ni a camancɛ bolo fɛ o kumaba dɔ ye jumɛn ye o ye ddr ye ddr baaraw nun donna an ka jamana camancɛ bolo fo ka taa se a kɔrɔyanfanfɛla la jɛkulu wɛrɛ bɛ yen min ni o nafa ka bon kosɛbɛ n'o sigira an ka jamana cɛmanjɛ bolo fɛ lakanako ni nasiraw la fɔɔ ka taa se a kɔrɔyanfan fɛ o ye mɔku ye mécanisme opérationnel de la coordination n'a curu ɲɔgɔn ye mɔku ye gawokaw fɛ yen kɛlɛkɛcɛ maa kɛmɛ wolonwula ni bi duuru ɲɔgɔn na farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka mɔku ɲɛnamaya gawo gɛlɛya caman tɛmɛnen kɔfɛ o kɛlɛkɛcɛ maa kɛmɛ wolonwula ni bi duuru la mali faama ye maa kɛmɛ fila ye cma maa kɛmɛ fila platfɔrmunakaw ka maa kɛmɛ fila fɔɔ ka taa se jɛkulu misɛmani wɛrɛ minnu bɛ yen olu ka maa kɛmɛ ani maa bi duuru ɲɔgɔn na o de bɛ gawo mɔku kɔnɔna la o bɔlen kɔfɛ jɛkulu wɛrɛw sigira an ka jamana kɔrɔyanfa ɲɛfɛla marabolo fila la kidal fɔɔ ka taa se tɔmɔkutu ma nin bɛɛ lajɛlen ye lakanako bolo ma baara minnu sera ka kɛ accord pour la paix bɛnkansɛbɛ bolonɔbila don ka na se an bɛ lakalili kɛ waati min a la yiriwa nasiraw la ag mohamɛd a da sera yɔrɔya camanw ma yiriwako bolo ma u sera ka minnu kɛ accord pour la paix bɛnkansɛbɛ baaraw la a da sera papa fɔlɔ min ma o kɛra k'a fɔ ɔkutoburu kalo tile mugan ni fila san ba fila ni tan ni duuru lajɛ belebele dɔ kɛra mali denw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔrɔyanfan ni cɛmanjɛbolo yiriwako nasiraw la layidu caman tara kɛnɛ min kan a layidu talenw musaka minnu layidu tara o bɛ taa se sefa wari miliyari ba fila ni miliyari bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn ma n'i y'a yataala euro la a bɛ taa se euro miliyari saba ani buruburu ma o bɛɛ lajɛlen layidu sɔrɔla jamana camancɛ bolo ni jamana kɔrɔnyanfa yiriwako nasiraw la ka sanga ni accord pour la paix bɛnkansɛbɛ ye sariyasen minnu ta a kɔnɔna la baara bolodalen wɛrɛ kɛra yiriwako nasiraw la jɛkulu dɔ sigira an ka marabolo kumabaw bɛɛ lajɛlen la o fo n'a kɛra jɛkulu fila ye jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko agence de développement régional n'a curu ɲɔgɔn ye adr adr jɛkulu sigira an ka marabolo bɛɛ lajɛlen la fo n'a kɛra tawudeni ani menaka ye hali bi baarabolodalen caman fana sigira sen kan baarabolodalen minnu n'u ɲɛ bɛna sin an ka foroba cada minnu bɛ sigidaw kɔnɔ olu ɲɛda yɛlɛmani ko ma fɔɔ ka taa se sɔrɔ mɔnɔbɔli baarabolodalenw o caman sigira an ka jamana camanjɛbolo ni kɔrɔyanfa marabolo la waleya wɛrɛ min bɛ yen ni a da donna o la yiriwa tɛmɛnen kɔfɛ o ye kiriko an ka jamana in kɔnɔ fɛn bɛ yen ni min kɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen jɔrɔnako ye n'a ma tilen ni lafiya tɛ kɛ o ye kiriko ye min ye kiriko bunnakun kana ye a da donna a la k'a fɔ baara caman kɛra o la kosɛbɛ o kumaba dɔ ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira sen kan jɛkulu min ni ale ye baara caman kɛ min dogolen tɛ mɔgɔw la o jɛkulu ye jumɛn ye commission vérité justice et réconciliation n'a cori ɲɔgɔnna ye cvjr cvjr ye baara caman kɛ jamana in kɔnɔ u ye maa ba tan ani fila ni kɛmɛ seegin ni bi wolonfila ni wolonfila degun taara ka minnu sɛgɛrɛ minnu ka hakɛ minɛn'u la u y'olu tɔgɔ sɛbɛn k'u ka degunw dantigɛ fo ka taa se u tɔgɔw sɛbɛnni ma guvɛrɛnɛman ye nɔwanburu san ba fila ni tan ni wɔɔrɔ kɔnɔna la sɛbɛn dɔ labɛn sɛbɛn min bɛ boli an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ baara kan ka kɛ ni fɛɛrɛ min ye kiriko nasira la u ye sɛbɛn dɔ labɛn o kama sɛbɛn min jɛrina gofɛrɛnaman ni jɛkulu minnu jɛra k'u bolonɔ bila accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn la o sɛbɛn dɔ dira bɛɛ ma walasa dan kana kari maa si ka hakɛ la tuguni y'a dɔn o fana ye belebele accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn a ɲɛnamaya baaraw la lakanako o bunakun kan a da donna ni o ye ag mohamed ye k'a fɔ baara kumaba minnu sera ka kɛ o la o fɔlɔ kɛra jumɛn ye conférence d'entente nationale ni a cori ɲɔgɔn ye cen o min sigira senkan san ba fila ni tan ni wolonfila marisikalo tile mugan ni fila ka taa kuncɛ awirilikalo tile fila an ka faaba kɔnɔ o min senfɛ da donna waleya caman na dakun minnu bɛ yen ni o kumaba dɔ kɛra azawadiko da donna ale la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye fo ka taa se sariyakow ma jamana in kɔnɔna la o de la desanburu san ba fila ni tan ani wolonfila i k'a dɔn jɛkulu wɛrɛw sigira an ka jamana in kɔnɔ jɛkulu minnu ni olu sigira an ka marabolo caman kɔnɔ minnu ɲɛ bɛna sin sɛgɛsɛgɛliw ma dansigarila maa minnu na maa minnu ka hakɛ minɛn'u la k'a ta san ba fila tan ni saba la ka na se bi ma ni o bolonɔ bilala sɛbɛn la don min na dankarila maa o maa ka hakɛ la o jɛkulu ɲɛ bɛna sin olu ka hakɛw tɔgɔtɔli ma jɛkulu wɛrɛw sigira senkan jɛkulu minnu ni olu ɲɛsinnen don hadamadenya tɔgɔtɔli ma ag ka ɲɛfɔli la olu ye maa miliyɔn kelen ani maa kɛmɛ duuru ɲɔgɔnna de magɛn san ba fila tan ni seegin kɔnɔ minnu ka ɲɛnamaya donnen tun don galamana ka ban i y'a dɔn nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ jamana accord pour la paix bɛnkansɛbɛn baara caman kɛra nka hali bi kɛta tɔ bɛ yen a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ dɛsɛ kɛra fɛn minnu na ni o kɛn bɛ gɛlɛyaw ye a ko bi bi in na a dogon tɛ maa si la k'a fɔ jamana kɔnɔna na bi min ye jamana cɛmancɛ bolo ye fo ka taa s'a kɔrɔnyanfan ma dansagon kɔni bɛ ka taa ka bunadamadenw sɛgɛrɛ sanga ni a ka waati bɛɛ binkanni nasiraw la ɔ k'o de kɛn bɛ fɛn ye min bɛ k'i sen da accord pour la paix bɛnkansɛbɛn tiɲɛyali a taali ɲɛ ani a kɛli ka fanga sɔrɔ o de bɛ k'i sen da a kan a ko bi bi in na ni an ko an ka se ka se sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la ko baara tɔ belebele bɛ yen baara min kan ka kɛ wulikajɔw bɛ yen jɛkulu dɔw de bɛ yen ale bɛ jamana kɔrɔn fɛ fo nin yɔrɔ in na ka na se camancɛ bolo ma komi n'a fɔ terorisiw ani dɔrɔgu feerelaw fo ka taa se minnu bɛ k'u jɔnforo la sɔrɔ ta k'o bila jamana ni san cɛ o de kɛlen bɛ gɛlɛyaw ye min kɛlen bɛ ka an ka baaraw gɛlɛya an bolo musow bɛ yen cɛw bɛ yen denmisɛnw bɛ yen minnu labɛnnen don ka se ka accord pour la paix bɛnkansɛbɛn wuli k'a jɔ a sen kan nka gɛlɛya caman b'u ɲɛ gɛlɛya minnu kɛn bɛ maa banbaanci dɔw ka jɔnforona gɛlɛyaw ye minnu bɛ ka wara ta k'a da jamana ɲɛtaako la a ko gɛlɛya caman fana bɛ yen minnu sɔrɔla jamana accord pour la paix bɛnkansɛbɛn wulili la ni ka a jɔ a sen kan o gɛlɛya kumabaw la a ko jamana kɔrɔnyanfan fɛ k'a ta san ba fila ni tan ani fila la ka na se bi ma wale caman kɛra minnu kɛra buna hadamadenw dusuna bɔ ko ye wale caman kɛra minnu ye mɔɔw bɔ u dabolo kan ko nka mun ka kan ka kɛ sisan sisan walasa malidenw mago bɛ lafiya min na o ka se ka sabati a ko min ye an ka jamana camancɛ bolo ye fɔlɔfɔlɔ mali ka cɛsigida tɛ yɔrɔ yɔrɔ la ni o y'an ka jamana ɲɛdaw ye foroba cadaw olu bɛɛ lajɛlen ka segin u sigiyɔrɔw la foroba cada minnu bɛ yen ni maa tɛ olu la mɔgɔ ka ɲini ka bila olu la sɛrikiliw kɔnɔ ani kominiw kɔnɔ an ka jamana sariya sunba yɛlɛmani ko baara minnu bɛ senna ni a sen sumayalen don o ka teliya ka yɛlɛma o ye baara kɛta kumaba dɔ ye fo ka taa se sena bulon kereyeli ma an ka jamana kɔnɔna la Agi Mohamɛdi ka ɲɛfɔliw la hali bi, a ko jamanakuntigi kalafili tɛmɛnen kɔfɛ, kalafili caman bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ka kan ka sigi sen kan, o kumaba dɔ ye depite kalafili ye fo ka taa se Sena bulonko ma. MOC, o baaraw ka sigi Gawo tɛmɛnen kɔfɛ, marabolo kumaba minnu wɛrɛ minnu bɛ yen ka se ka kɛlɛbolo labɛn kumabaw minnu bɛ se ka jamana denw ɲɛji cɛ ka taa sigi yen, komi i n'a fɔ Kidali ani Tɔnbɔkutu. o bɔlen kɔfɛ yiriwa ko nasiraw la u bɛna jɛkulu dɔw sigi marabolo kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛna kɛ ka wuli k'u jɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ ɲɛsin mɔgɔw ma maa minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ ka mɔɔ tɔw ka baara la k'a kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye n'o ye dilanlikɛlaw bɛ dilanli la minnu b'a fɛ k'a tiɲɛ u jɔnforo kama jɛkulu in bɛ sigi ka ɲɛsin olu ma diɲɛ seleke naani tɔnba ka kɔlɔsili ni farafinna tɔnba ka kɔlɔsili hukumu kɔnɔna la maa o maa bɛ yen ka sanga ni o jɛkulu ka jateminɛ ni olu bolo sin'i la k'a fɔ i kɛlen bɛ fɛn gɛlɛndala ye ɲangili bɛ ta ka ɲɛsin i ma diɲɛ seleke naani tɔnba fɛ ko ni o sera ka kɛ ko a ka ca ala fɛ malidenw mago bɛ accord pour la paix bɛnkansɛbɛn ka jaabi min di k'o jaabi bɛ sɔrɔ an ka faso maliba kɔnɔ mali tɛ tɔnɔmada wa mali tɛ jamana tilata fana ye